ka m kwuole na gị nụ ọ dị ọsịsọ ọ dị ka e nwere message o ziala m na but agụga m agụọla m the thing ghọtara ee even anọ m ebe m zụga the whole things ee biko ka m kwuole ya nụ enwetara m ozi but akpọga m nọmba ya manụ m ị ma phone ya manụ m ihe mega ya o nwere ka batrị okay ọ batrị ee a- a- a- a- okay ọ wụ the bat- ọ wụ batrị mega ya okay rọba ahụ e jiri kee ya okay ụmụaka dọbiri ya okay the phone a- a- akasịa oh okay okay Em, biko ka m kwuoro ya nụ Mm. ya eh, yes good evening sir yes mpa Ego ee yes sir anọ m nọ a- anọ m ebe m zụga the whole things ma m ee azụga m ihe niile nọ na list unu nyere m m ga-eji abịa alụ n'ego na ma but ahụrụ m i ziala m ozi ee unu echenjele nụ ihe nọ na list ahụ dị Eh, na economy echenjele but m- mpa Ego aghọtakwanụ m nke i tiri ee ipad na na list onye chọga ịlụ nwaanyị o sikwa n'omenala dị oh okay modern oh modern time ee but mpa Ego e- amụkwanụ Ego na this modern time kwa na ọ kwa o teela a mụrụ na ego na chekienụ age nwa anụnụ ee ị makwa na Ego Ego awụkwanụ nwatakịrị onye chụwakwara ihe dịka 40 ọ bụ just nnọọ maka na somebody sị nnọọ na ego ego ego ma chineke but from ihe ha kọwaga dịka mgbe onye Ego mabukwa chineke ụwa manụ m nke na ga-ahụ ipad ọ wụhụ na ego nwa onye ọhụrụ ee mba mba biko gwa ụmụnna gị na ma ipad ma iphone 7 na mụ agaha azụtali ee ahụrụ m Ego n'anya but ahụghị m ya karịa onwe m dee biko ị ma ịhụnanya ọ kwa ịhụ mmadụ ka e si ahụ onwe gị mụ anụkwa nne ọgwụ okwu ahụkwara eyuzukwana m ipad ma ọ fọkwa na iyuzu iphone 7 mpa onye kwa ngwara gwakwara gị maka iphone 7 Eh, na imefuru ego ozu ego ee eh, but chere ị makwa onye gị na ya na-ekwu ọ kwanụ mụwa onye chọga ịbịa alụ Ego de iji ekekwana ego ego atọkwalanụ gị n'aka ị na-ewu ewu ekwekwala ka ipad 7 ka ipad gịnị hịa nwatakịrị ahụ yes sir mba mba mba ama mba ab- abịa m ama m that na e- ị wụ onye ama ama n'obodo ị ghọtara aga m abịa ịlụ nwa gị ka m gwọ gị n'ala ọkwanụ ihe a na-eme mezie emezie mụ achọkwa n'ime ime ee mụwa kwanụ nwa dikọn anyị niile wụcha ihe a ọkwanụ ihe a ga-emekwanụ mara e ji eme ya ya aga ọfụma but otu ya ọkwa traditional marriage ka a chọga ime gị buru list niile list unu nyere m de enwe otu m ga-esi zụta moto unu chetakwa na aka mụrụ dụrụ unu dere 500 tubers of yam anyị achọgidele yam izab ọ ra ahụ mmadụ inweta 500 tubers of yam n'ofu ahịa but ama m ọnụ unu ji eri ji a mụ na-eri ka takwala ji a ji a nwere ike imebi ee mejikwe ya o ee unu ede ihe niile ma akwa ma ihe niile ma nke m ga-azụrụ gị ee biko ọgwụ ego ka unu chọga iji m eme maka m chọgara ịlụ ego mgbe ọgọ ihe m jikwa na-akwere gị ugwu ya maka na ọ nwa gị ka m chọga ịlụ ma ọ ya wụrụ onye ọzọ jụọ ndị mmadụ ama m agaala already yes sir na m jisi ike mba chi- mpa ego ihe awụdị ihe ijisi ike biko ụnụ anarala m m lụcha dis gị alụkwana elekwanụ ihe m ga-enyekwa elekwa ihe ọ ga-eri na ya adị elekwanụ ihe ndị ọzọ a ga-eji azụkwa na ụmụ ee ụnụ narakwanụ ihe niile ugbu a na ee m ga- ọ m- ọ m gaa n'oshi maka m chọga ịlụ nwa ọkwa ihe unu nọ na-emekwa kem anụrụ m na kemgbe people abịakwala bịa ịlụ nwa unu na-etige caterpillar unu na-etige e, e, ti- ti- ti- tige aeroplane unu na-etige ihe na- ihe- ihe- ihe na-abaghị uru eh, na-eme na- na-eme ego na-aka n'ụlọ dị a eh? by December na ya eme 40 ka- ka 42 ihe unu megara nwagharị ma mpa ego ngwa ihe menụ enyela ndụ gị nsogbu ee ọkwa ị sị ị chọrọ ipad na na iphone ee unu chere ka m ka kem zụrụ azụ ka m naragonu ha ego m tige na akpa ama akpọghachi unu later ee ama m arụla i- i- i- ipad 7 ka m ka m jụọ ajụjụ nna ukwu ị sị ọ ipad 7 ka ị sị ọ iphone 7 ị dịkwa sure ihe onye gwara gị aha phone ọ gwakwara gị ọfụma Ju- jụzie ajụzie jụzie ajụzie o kwere ka ipad ikwere ike chọọ nọ moto nwekwa moto ọwụ biko ee okay sir ngwa bye bye